Hi, welcome. It's Hanif YouTube channel here. ya zikomo kwambiri eh, mwina kungotsindika mu chichewa funso lija loti kodi okuyimirirani akhala bwanji mmene ayankhulira mzangawa Ah, gwirizano wathu ndoti Ku ballot pa president tizakhala ndi president mmodzi oti tonse tizamusapota. Tikapita ku constituency uh, unlike mwina mbuyomu kuti anthu ogwirizana mmapezekanso mukukangana ife tikuona ngati zimenezozo zosathandiza choncho tizasankha candidate uyo amene ali ndi dzitho pakati pa ife awiri ndipo tonse tizasapota ameneyo ndipo kupitanso kwa makhansala tizayenda chimozimozi nkhani ya kafukufuku amene atulusa lero afrobarometer uh, study imeneyi ngati sindikulakwisa inachitika mu august chaka chino ndipo ife ngati peoples party ngati mukumbukira it was around the same period imene timalengezetsano kuti tachoka kujaku tayima patokha tikupita pa ulendowu choncho nthawi imene ankapanga kafukufuku ife ngati chipani Ndikukhulupirira kuti pa nkhani zoima chisankho tinali tisanabwere poyera ngati kupereka option kwa Amalawi ndipo titapanga convention yathu pa 7 uh, September ndi pamene tinawapasa Amalawi option ina yonena kuti mukayang'ana uku mukayang'ana uku Bapenyaninso ife choncho mwina ndiyankhe choncho kuti anzathuwa ngati abwerenso ndi kafukufuku wina mwina January, February zabwere naloni, funsolo tasungani tizaone pamenepo kuti tili pati koma mukayang'ana m'kafukufuku muja uh, ndiye kuti ma percentage ena amene ali pamenepaja anthu ena ndi aife choncho mwina mwachidule ndiyankhe choncho nkhani yonena kuti musayina liti ndikuziwa kuti kwambiri ino tikuyang'ana ma president athu kuti tipange muja zikhalira mwachidule eh, mmene uh, ndimalongosola muchizungu muja koyambirira ndimanena kuti migwirizano ngati iyi Kawirikawiri anthu takhala tikuichita mwa phuma kapena mwa befu and zotsatira zake ndi zimene taziona zachitika posachedwapa. Anthufe talumidwa nchakuda koma zimenezo tazitenga ngati phunziro kuti mgwirizano uli ngati banja banja simukumana panjapo Pofika mnyumba pomacha mmamawa mwaitana ansembe iya mmayenera kuziwana ifeyo tabwera pano ngati ma secretary general cholinga kuti muzitiona mmisonkhanomu tili limodzi muzitiona mma constituency mu tili limodzi amafunde ndi a people's party musadabwe koma chifukwa cha phunziro limene taphunzira ifeyo pano tili nawo pakalikiliki okonza pa chizungu amati memorandum of understanding imene ikomere aliyense komanso imene igwire ntchito kupitirira pachisankho kuti tavota talowa mboma kumapetoko tikapanga bwanji chifukwa zinazi zimangothera povota ndi chake kunapezeka chisawawa chosakhala bwino choncho inu tadekhani ulendo utauyamba izi nzenizeni musakayikire dziko
akuti musatani kodi izi ndi chani tathokoza kwambiri honorable Chakwame ndi kuyankha kwanu kwa mafunso koma ndikuona mwina kapena ndikana ndatsekera twankhani kapena pali mafunso ena chimene mene machitira kuti ngasipakananso one on one

Ka- ka- Muganiza bwana, atulukani. Si tifunsa pang'ono one. Kapena you want to do that now? Do you have some more questions? I think we should do pa, pa one on one. Yeah. Zikomo kwambiri. Yeah, yeah, because then, right, it's small, I've been at your Yeah, so tavomerezana nawo kuti no zambiri zonse zikhala pa one on one tathokoza kwambiri yayi apa ndiye pamapeto penipeni pa msonkhano umenewu tinaitanira atolankhaniwo kuti no Za dyokodyoko zija zichoke ku mtima koma mapeto kwake afunsano zoti zikatuluke no pa ma television ndi pa thanks very much welcome MBC aha ino ndiye muchita nawo yokuzana pa one on one-yo zikomo kwambiri that you are here ndithu tithokoze atolankhani nonse tikuthokozeni munabwera mokwanira bwino kwambiri koma tisanamalize kwenikweni let me also ask um, honorable Ben Chapman. do the right job.

Wodi uko. Wodi uko. Ehe. Ehe. Wo. Simasewelade. Takwenderaniso. Mafunde. Mafunde. eh koma nde mwaona akuluakulu akunjenjemera ndi mantha ndi mafunde tachitaninso mafunde Eh, nde zimakafika kutali nde mafunde timalekera pompo Eh, timalekera pompo Eh, tizilekera pomwepo nde ka- kawiri kokha mafunde mafunde pipi Ayi, zosangalatsa kwambiri